An balimaw aw fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ Lac Debo TV la an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma, bi an b'aw fo ka bɛn aw kɛyɔrɔw ma ani aw ka wagatiw ma n'aw sigiyɔrɔw ma wulada in na aw bɛ emission min kɛnɛ kan n'o ye an bɛɛ kunko don maliko ye an bɛɛ lajɛlen kunko ye i b'a fɔ dalidalako la an ye wele bila maa dɔ ma bi n'o ye monsieur Alassane Traore a nana an ka studio kɔnɔ an b'a fo bi ka bɔ fo Kulukoro ka na an ka studio in kɔnɔna na k'an ka baro a diyara an ye Alassane i ni wula nba a ni wula an b'a yira an balimaw la k'a fɔ u bɛ emisɔn min kɛnɛ kan emisɔn in a yiralen don u la u balimakɛ masa kuyate fɛ ani bi farima samake ale fɛnɛ bɛ studio kɔnɔ ka fara masa kuyate kan farima i ni wula i b'a fɔ kɔrɔlen ko la n'an ye invité o invité ta an ka studio kɔnɔ an bɛ kuma di an ka invité ma fɔlɔ sabula bamananw ko ten ko ni maaninfin ye min fɔ a yɛrɛ kan k'o kɔni kofɔli banna anw ka invité Alassane Traoré an bɛ kuma d'i ma d'accord euh, an bɛ Ala fo ka Ala barikada ale min ye bi jira an na o tɛmɛnen kɔ an bɛ foli lase lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sɔgɔlen don aja tv la nin waati in na masa n ka foli bɛ e yɛrɛ ye n balimamuso n ka foli bɛ e yɛrɛ ye an nakun ye baro ye bi ala ka baro sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la
alasan tarawele i b'a a ɲɛfɔ maaw ye dɔɔnin alasani tarawele yɛrɛ ye jɔn ye d'accord ok ɛɛ eh, ne tɔgɔ alhasan tarawele n ye sariya kalanbaama ye n bɛ baara kɛ forobaca dɔ la n'o bɛ wele INPS wa n ye jeune leader ye n ye association caman kɛ fo ka taa se sifinnakaw ka association min n'an b'a wele CNJ eh, n y'o o biro caman kɛ eh, Bamako sigida duurunan na n'an b'a wele commune 5 kosɛbɛ
Alasan an b'a fɔ k'i danga se Lac Debo TV kɔnɔ yan bi wulada in na eh, an b'a yira an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen na ko anw ka welekun bi ani Alasan an bɛna baro kɛ min kan o ye réconciliation nationale de ye ni maa min ko ko réconciliation nationale jamana in kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko bi jamana in tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ pepepewu ni réconciliation nationale in yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ nka n'i ye réconciliation nationale ko jateminɛ i b'a sɔrɔ baara caman bɛ ka k'a kɔnɔ nka gɛlɛyaw caman fana bɛ réconciliation nationale ko kan bi alasani ka don babu kɔnɔ an bɛ fɛ réconciliation nationale yɛrɛ e ɲɛ b'a la cogo jumɛn bi d'accord masa kuma diyara n ye euh, bi an bɛ thème min kan ni nanzarakan na an b'a wele réconciliation nationale ha ka kɛɲɛ waati kɛcogo ye thème don min bɛ jamanaden bɛɛ intéressé donc euh, tubabu ko c'est un sujet d'actualité maintenant Le thème même, c'est la réconciliation nationale, mm. l'impact et les difficultés. Mm. Euh, an b'a ye ne yɛrɛ ka faamuya la mm. ne b'a ye tagasira damadama kan tout d'abord i tɛ se ka kuma réconciliation kan n'i ma en liminaire n'i ma euh, définition dɔ di fɔlɔ mun yɛrɛ bɛ se ka kɛ réconciliation nationale ye

adamaden minnu bɛ yen olu yɛrɛ bɛ réconciliation jate ka kɛ jumɛn ne ka faamuya la réconciliation société la o ye adamadenw cɛ dilancogo ye donc o ye première approche ye maintenant après ça euh, il y a une deuxième approche donc ne ka deuxième approche ça c'est l'approche politique n'i y'a mɛn réconciliation politiki mɔgɔw yɛrɛ bɛ réconciliation jate ka kɛ jumɛn parce que olu fana n'u ka yeta don Réconciliation na maintenant politiki mɔgɔw ka yeta bɛ se ka kɛ jumɛn ye c'est amener une stabilité ka na ni comment dirais-je bɛn ye ani lakanda a ma a ka ja bɛ se tɛmɛ sira o sira kan olu kɔni bɛ lakanda de nɔfɛ n'an b'a wele stabilité

kiri ka tigɛ jo ka di jotigi ma mm. jalaki ka di jalakitigi ma mm. donc bakuruba la mm. ne bɛ réconciliation ye nin minɛn saba de kɔnɔ mm-hmm. oui ni an ye alasani ka kuma faamu bi an ka studio kɔnɔ yan an b'a ye k'a fɔ i b'a fɔ alasani ye réconciliation e yɛrɛ ye a étaler tout à fait k'a kɛ suguya saba ye kosɛbɛ bon n'i y'o suguya saba in fana jateminɛ ni nin fɛn fɛn t'a kɔnɔ réconciliation tɛ se ka sabati mali ye jamana kɔrɔba ye mali ye culture kɔrɔba ye mɔgɔ caman b'i ɲɛmada mali fɛ fɛn caman fɛ bi bi in na n'i ye mali jamana yɛrɛ ta réconciliation min n'an b'a kan k'a ɲini kabi an bɛ se k'a fɔ san 2012 fo ka se bi ma n'a ma se ka sabati ka kɛ fɛn basigilen ye e yɛrɛ fɛ o sabatibaliya ye n'a fɔra k'e ka kun belebeleba dɔw fɔ la e fɛ o kun ye jumɛn ni jumɛn ye d'accord bon toujours je voudrais que an ka ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔw la fɔlɔ mali la depuis 2012 effectivement nous avons connu une crise euh, dans la partie septentrionale mhm. n'an b'o wele an ka euh, kɔrɔn yanfan mhm. fo ka na ni kɛlɛ caman ye mhm. fo k'an se bi an bɛ réconciliation fɔ donc toujours est-il dit que

kabi an ka jamana in dara sɛnɛkɛ jamana don baganmara jamana don mɔnikɛ jamana don an nana a ye kɛlɛmisɛnnin dɔw nana kɛ sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw cɛ ka d'a kan waati min ni baganmaralaw ko k'u bɛ t'u ka baganw bila u ka taa ji min u bɛ u ka taa dumuni kɛ a dɔw bɛ taa don fo sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛfɛnw na donc o nana ni kɛlɛmisɛnnin caman ye hali ka se eh, bamananw ni fulaw ma hali ka se dɔgɔnɔw yɛrɛ ni eh, eh, comment dire fulaw ma donc o ye facteur fɔlɔ ye donc o tɛmɛnen kɔ an bɛna kun wɛrɛ fɔ n'an b'o wele la déstabilisation de la Libye an y'an sigi an ka farafinna dugu dɔ bɛ yen ko Libye ka kɔn 2012 ɲɛ kɛlɛ nana wolo yen o kɛlɛ in nana kɛ Libye cobocabali sababu ye donc o kɛlɛ kɔlɔlɔ nana se fo anw ka jamana kan c'est-à-dire que la déstabilisation de la Libye et ses corollaires c'est-à-dire a n'a conséquence o nana wolo jumɛn na marifa nana cari an ka mali dugu caman na ɛɛ a nana kɛ ɛɛ dɔrɔgu feerelaw n'an b'olu wele les narcotrafiquants olu fana y'u profiter ka don o la fo ka na se ɛɛ bandiw ma donc nous avons connu plusieurs types de conflits kɛlɛ suguya nana caya fo a nana kɛ yɛrɛ jamana mara ma se ka se jamana fan tan ni naani bɛɛ la bi bi in na o dogolen tɛ maa si la an ka jamana in kɔnɔ on ne contrôle plus les 75 pour cent des territoires donc o bɛɛ fɛnɛ nana wolo eh, par sabu jamana mara ma se ka se jamana fan tan ni naani bɛɛ la donc n'an tɛmɛna o fɛnɛ na on va parler ici euh, des limites de la Centralisation du pouvoir et la non-effectivité de la décentralisation. Mm-hmm. O tubabukan ye jumɛn ye? Mm-hmm. An ka jamana in kab'a sigi kuma mm-hmm. an nana jateminɛ k'a fɔ eh, fanga bɛ dugu kelen de la. Ni n ko fanga bɛ dugu kelen na, je m'explique. Je parle d'abord par euh, l'État et son organisation. Nous sommes un État unitaire, jamana kelen. Mais Ɛɛ capitale dɔ de bɛ yen décision politique bɛɛ bɛ ta yen ka se dugu tɔw ma donc an nana mun jateminɛ jamanadenw t'u yɛrɛ ye o décision ninnu kɔnɔ Alassane o yɔrɔ la n t'i ka kuma tigɛ
e ko ko fanga bɛ dugu kelen na e yɛrɛ ka faamuya la n'i y'a jateminɛ ko ko décision bɛɛ lajɛlen jamana kuturu décision o bɛɛ de bɛ tali yɔrɔnin kelen e yɛrɛ hakilina na jamanaden tɔ minnu tɛ o yɔrɔ la olu de jatelen tɛ décision in kɔnɔ waa walima bon jamanadenw yɛrɛ de tɛ k'u yɛrɛ ye décision ninnu kɔnɔ par exemple je prends l'exemple sur le cas malien nous sommes un État unitaire capitale ye bamakɔ ye décision bɛɛ bɛ ta bamakɔ de ka taa région na ka bɔ région na ka taa cercle la ka bɔ cercle la ka taa arrondissement na ka bɔ arrondissement na ka taa commune na mais mara nana se waati dɔ la jamanaden t'i yɛrɛ ye décision ninnu kɔnɔ n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu jamanaden t'a yɛrɛ ye oui oui décision ninnu kɔnɔ oui oui bon

kosɛbɛ an ka sɛrikiluw n'an ka kominiw ni yɔrɔ respective tɔ fɛn fɛn na a kan ka se yɔrɔ minnu na mais ko ko jamanadenw yɛrɛ de tɛ k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ walima o eh, minnu bɛ décision in ta olu de kɛlen don ka jamanaden fanba tɔ minnu tɛ o organigramme kɔnɔ Bamakɔ niveau la olu de kɛlen don k'olu bɔ a kɔnɔ mhm. walima jamanadenw yɛrɛ de hakilina na u t'a kɔnɔ n bɛ fɛ i ka walawalali k'o de la pour que an filɛlibagaw ka se k'a faamu kosɛbɛ donc o yɔrɔ la effectivement a bɛ jamanadenw yɛrɛ de kɔnɔ ko minnu bɛ décision ta u t'u k'olu considérer u t'olu ka lahalaw ɲini ka bɛn n'u ka décision tacogo ye donc o de nana an se waati ma an yɛrɛ wulila k'a fɔ ko mara ka segin so ko jamanaden yɛrɛ da ka don jamana décision tali la ka na ni décentralisation ye N'i hakili b'a la ni n ma fili fiyewu hmm. c'est vers les années 97 hmm. que la, le Mali a connu la décentralisation hmm. o décentralisation ye jumɛn cerclew la régionw na fo hali ka se district ma maire ka sigi maire min bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ ka maa sugantilen min ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn kan sanga ni waati min b'u ka degun dɔn min bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka plaider au niveau des plus hautes autorités pour que k'u ka degun furakɛ donc maire nana sigi mais nous avons toujours constaté que c'était pratiquement le même système puisque n'an ye collectivités dayɛlɛ ka maires sigi mais an nana jateminɛ ye k'a fɔ

an bɛ mara suguya min nɔfɛ mhm. jamanaden yɛrɛ ka ɲininka a ka a bɛ fɛ a ka mara cogo min mhm. a bɛ fɛ fɛn minnu ni fɛn minnu ka k'a ka sigida la mhm. halisa an m'an yɛrɛ y'o kɔnɔ a caman bɛ yen bi électionw bɛ kɛ mɔgɔw tɛ taa voter parce que u b'a fɔ ne taara voter ne ma taa voter u bɛ dɔ ta ka sigi an kunna mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn bilen ale nafa ye min ye bilen vote la bon olu bɛɛ de bɛ kɛlɛ minnu nana wuli les conflits actuels la o bɛɛ de bɛ explication di a la donc n'an nana tɛmɛ o niveau fɛnɛ na an bɛna se euh, ne ka faamuya la le djihadisme et la covid mais san'an ka don djihadisme kɔnɔ ok euh, kuma dɔ fɔra yan sisan oui kuma min nafa belebeleba b'a la an filɛlibagaw Non seulement olu ma anw yɛrɛ minnu bɛ studio kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen ka faamuya baden sɔrɔ a la décentralisation n'i y'ale nacogo jate minɛ i ka ɲɛfɔw kɔnɔna na décentralisation nana de walasa fanga ni jamanadenw bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na yalima décentralisation tagacogoya maa dɔw de y'a monopoliser k'a k'u yɛrɛ hakilina ye minnu bɛ mara la wa ou bien jamanadenw olu de ka ɲininkali o ma se k'a to olu ka faamuya sɔrɔ décentralisation yɛrɛ kɔrɔ la parce que n'i y'a jateminɛ farafarali baden de bɛ yen bi ni décentralisation n'a taara tagacogo la Alassane yalima est-ce que a kun kan ka kɛ ten parce que e yɛrɛ ko ko jamanadenw u k'u yɛrɛ sɔrɔ mara kɔnɔ nka mara bɛ jamanadenw ani jamana marabagaw olu de ka ɲɔgɔn faamu kɔnɔ fo marabagaw fɛnɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ jamanadenw ye walawalali minnu b'a to u b'u sen da yɔrɔ ani u bolo ta yɔrɔ dɔn jamana kunkanko kuma na yalima décentralisation Mali la est ce que o hakilina sɔrɔla a kɔnɔ n'o hakilina ma sɔrɔ a kɔnɔ est ce que o de tɛ fiɲɛ ye effectivement ko yɛrɛ fiɲɛ ye o de ye o décentralisation kun dabɔra laɲini min kama o de ma sabati barisabu mara yɛrɛ kɛbaw une fois que olu nana fanga la u bɛ ɲinɛ jamanadenw ka degun kɔ une fois que olu nana fanga la u bɛ ɲinɛ k'a fɔ u bɔra jamanaden ninnu yɛrɛ de la une fois que u nana fanga la u bɛ ɲinɛ k'a fɔ c'est-à-dire que droit dɔ de b'u jamanadenw bolo u ka se ka compte rendu k'u ye waati ni kuma ni kuma an y'aw bila baara min na yala est-ce que a bɛ k'a kɛ wa par exemple n'an ye maire ta maire kan ka to ka cadre d'échange dɔw de organiser a n'a ka commune mɔgɔw cɛ bon ɛɛ ne kɛra maire ye ka se nin hakɛ ma n ye nin baarada in ni nin baara hakɛ in kɛ n ka commune na bon ni gɛlɛya in b'an kan ou bien an hakilina ye fana ka nin fɛn sugu ɲini ka ni commune na mais nin gɛlɛya sugu donna a ko la mais an y'a ye o tɛ kɛ bilen mairew bɛ sigi an yɛrɛ minnu taara kala fili u ye u t'an ka téléphonew ta bilen an kɔni b'u tɛmɛtɔ de ye eh, bon a dabɔra laɲini yɛrɛ min kama o laɲini ma se ka sabati donc o furuku furuku bɛɛ sen b'an ka kɛlɛ ninnu na

Découpage dɔ kɛra découpage minnu fɛnɛ o kɔnɔna na ko ka jamana ka tagaɲɛ de kumaw kan ka fɔ a kɔnɔ k'a sabati a kɛra gɛlɛyaba de ye an ka yɔrɔ caman na maa dɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu dɔw ko k'olu bilala mara dɔw kɔnɔ k'olu ma sɔn yalima o fɛnɛ bɔnn'a kun kan o bɔnn'a kun kan ni e ɲininkara e bɛ se k'o expliquer cogo di bon ne ye min fɔ halisa n ka thème na o kelen de don mara kɛbaaw bɛ décision dɔw ta k'a sɔrɔ u ma maradenw ɲininka k'a sɔrɔ u ma jamanadenw yɛrɛ ɲininka ɛɛ ne kan ka e de mara ne tɛ se ka wuli ten n yɛrɛ ma ka décision ta k'a sɔrɔ n m'e consulter o a man ka kɛ donc o de y'an se nin bɛɛ ma i m'a ye a découpage kura a ma se ka bila halisa en application a ma se ka Alassane e yɛrɛ ka laɲini na maraden ninnu bɛ se ka fɛn cogo di ka u réconcilier pour que réconciliation bɛ na cogo min k'u fara ɲɔgɔn kan ka a ɲɛf'u ɲɛna. Tout à fait bon toujours dans le thème n bɛ nalen o ne n bɛ ka a causew de fɔ fɔlɔ donc n ka thème kɔnɔna la diyagoya don ne yɛrɛ hakilina ye a bɛ ɲɛ cogo min n ka s'o ma mais ne ka cause laban sisan n tun y'o fɔ n ko o ye djihadisme ani covid bɛɛ nan'a ye k'a fɔ. an ka jamana binni min kɛra 2012 la ɛɛ maa dɔw bɔra suraka jamanaw na ka na an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ u nana ko fo silamɛya de ka na an ka jamana in kɔnɔ ka kiri tigɛ ni sariya ye ɛɛ anw kɔni bɛ yen fo bi mhm. an b'a kalama an ka dugu in ye silamɛ dugu ye mhm. nka u donna maliyɛn dɔw n'u hakili cɛ mhm. k'a jira u la k'a fɔ jamana bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi tubabuw ka mara kɛcogo de y'an se nin dingɛ in ma donc mɔgɔ dɔw fana m'a faamu dɔw faral'u kan u bɛ ka jamana kɛlɛ bi ni problème crucial yɛrɛ b'an bolo o ye o djihadisme ye balimakɛ ka tɛmɛ segu kan dɔrɔn mɔgɔninfinw tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ bilen u hakili lafiyalen mɔgɔw tɛ se ka t'u ka dugutaga la bilen u hakili lafiyalen eh, n bɛ porofite ni antɛni fɛ k'a fɔ président de la transition n'o ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye eh, kolonɛli asimi goyita a yɛrɛ bɔra mɔputi kunu a yɛrɛ sera yen halisa an b'a deli a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a n'a ka gouvernement walasa ka lakana cari jamana camancɛ yan fan fɛ bi djihadisme ko kuma min bɛ k'a fɔ a kɛmɛ kɔlɔlɔ belebele dɔw yɛrɛ ka kuma la mɔpti ba kɔfɛ dɔrɔn i tɛ se ka ba tigɛ ɔkɔli tɛ yen a bɛna kɛ cogo di an nana an t'o bɛɛ kɔnɔna na an nana bana dɔ ye ko covid 19 donc o nana kɛ kɔlɔlɔ fɛnɛ belebele ye mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna sɔrɔ tɛ labɔli kɛ bilen fitinin min bɛ sɔrɔ o tɛ maaw bɔ bilen jamanaden bɛɛ tolen don i yɛrɛ ma yen ni min bɛ se ka min minɛ min na o b'o minɛ ni min bɛ se ka min kɛ o b'o kɛ dɔw yɛrɛ bɛ t'u sigi dugu dɔw la k'u ka sariya boli eh, n ka kuma in na an ka dugu dɔ bɛ yen ko dinanguru ko halisa nin waati in na eh, dugudenw asezelen de don ni jihadisiw ye maa ti bɔ maa ti don samiya yɛrɛ daminɛna an bɛ ala fo ala ka sanji ɲuman caman d'an ma ɲinan nka maa ti ka se ka t'i ka sɛnɛ kɛ ala ni nin jihadisme ko in y'a sababu ye donc nin bɛɛ de nana ni

Alasan halisa ko ka maliden ko malidenw ka bɛn sabula ko bamananw ko ko ni kogo cira ko ɲɛbɛrɛ lajɛlen bɛ don kosɛbɛ ni bɛn tɛ jamana ma ko o jamana man di mali ye bɛn jamana kɔrɔ ye an b'a mɛn tariku la cogo min na dɛ mali ye silamɛ jamana kɔrɔ ye mali ye jamana kɔrɔba ye jamana min bonyanen don diɲɛ jamana tɔw fɛ kosɛbɛ n'a ka faamu cogoya ye alasan halisa kumakun kɔnɔna na n'i y'o mali in ta bi fɛn dɔ bɛ yen n'o ye gɛlɛyaw belebeleba ye an tagamana an ye kɛnɛmanaw lajɛ an ye faamuyaw sɔrɔ o kan mhm. sani mali cɛ nin gɛlɛya in ɲɔgɔnna delila ka tɛmɛ an kɛrɛfɛ jamanaw caman na mhm. i b'a fɔ o dɔ ye kɔnɔwari ye mhm. mali yɛrɛ ye jatigiya jamana ye mali autorité an y'u jatigiya an ye jatigila d'u ma yan anw ka jamana kan o ɲɔgɔnna ɲɛsinna anw ma bi nka n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ko k'an ka bɛn bamananw dun ko ko jeli fana tɛ suma nɛn kan an balimamusow bɛ bamakɔ yan bi olu denw bɛ yan firiyatɔw don caman cɛw sara ala la jarabiw de y'a s'u ma u bɛ siradaw la u bɛ deliniw ni fɛnw na Kɔmi aw ye leader politique ye unhun a' ni jamana marabagaw ka di a' bɛ fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye yalima jamana marabagaw u ye mesure ta walasa cogo min na o ko ninnu anhan ɛ olu bɛ se ka bɔ o maɲumankow ni o o tiriki-tɔrɔkɔw la walima a ko ɲɛ bɛ cogo di kosɛbɛ kosɛbɛ bon n'i ye o jateminɛ bi unhun ɛɛ o degun ka bon kosɛbɛ jamana marabaaw ye dɔ kɛ eh, hali n'i ye falajɛla ye u kɛn bɛ ka pilasi dɔ labɛn kɛlɛ mɔgɔ minnu siranna kɛlɛ ɲɛ k'a fɔ n'an b'a f'olu ma ko les déplacés eh, ou les réfugiés u kɛn bɛ ka u bisimila yen mais bɛɛ b'a dɔn an bɛ jamana min na fantan jamana don u bɛ condition min na ala de b'a dɔn a dɔw ni san nana ji bɛ don u kan nka an bɛ to k'a ye waati kuma ni kuma jamana bɛ to ka fɛɛrɛ dɔw kɛ ka taa u dɛmɛ ni furaw ye ka taa u dɛmɛ ni dumuniw ye mais ne fɛ ka min fɔ dɔrɔn o tɛ jamana marabaaw dɔrɔn kunko ye o kan ka kɛ jamanaden bɛɛ de kunko ye bi k'a fɔ aa ne balima dɔ de tun bɛ yen ni kɛlɛ tɛ sisan tun t'a sɔrɔ bamakɔ yan sisan b'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ la danbe kɔnɔ karama kɔnɔ a n'a ka denbaya mais u siranna kɛlɛ ɲɛ ka n'u yɛrɛ sigi bamakɔ yan bi ah, ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ah, a ka laɲini tɛ nka ala de nana n'a ye a kɛra donc dɔrɔmɛ tan b'i kun mugan b'i kun dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔ ba kelen ma dɔgɔ i tɛmɛtɔ i fana bɛ se ka taa n'o tɛ an bɛ dɔw yɛrɛ ye olu u tɛ na fɛn k'u ye u bɛ pɔrɔn c'u la u bɛ kumakan jugu f'u ma n'i y'a jateminɛ bi Faamuyaw kɔnɔna b'a jira k'a fɔ jamanadenw fara faralen don fo ka se yɔrɔ dɔ la yalima maliyɛn yɛrɛ t'a maliyɛn ɲɔgɔn yɛrɛ jate la maliyɛn ye tuguni o tɛ anw ka jamana in danbe e alassane ye leader jeune ye mali in na yan kulukɔrɔ gun kan i dɔnnen don kosɛbɛ aw bɛ kɛ aw bɛ kɛ baara minnu na o yɔrɔ la a ka di anw ye Lac Débo sanfɛ weleweleda anw bɛ da sabula maaninfin k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn ko ye k'a fɔ hali n'i ye yɛlɛ musɔnmusɔn k'a fɛ o bɛɛ tɛ fɛn dɔ ye e bɛ se ka weleweleda jumɛn kɛ parce que farafarali kunba dɔ bin nin b'a la dɛ dɔ de ye ninnu san anw ma yan u minɛcogo an fɛ o b'a to n'u seginna sini u bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ anw kan aw ka ja o hakilina in kan ka kɛ hakilina ɲuman de mais anw ɲɛ bɛ taabolo min na jamanadenw yɛrɛ la an ɲɛ tɛ dɛmɛ belebeleba la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ marabagaw ma ni mɔgɔ ninnu ma aw ye jeune leader ye aw dɔnnen don an kɔni b'an ka studio in kɔnɔ maa bɛrɛ tɛ anw dɔn laala ni aw ye fɛn dɔ fɔ filɛbagaw k'o faamu o bɛ se ka mɔgɔw hakili wasiwasi ka na faamuya dɔ kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord donc n bɛ n profiter Lac Débo ka jabaranin so la ka weleweleda kɛ maliyɛn cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana in ye diinɛ jamana ye an ka jamana in ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye an kɔrɔbayara k'o to an fɛ yan halisa an k'o ko in ta ba la k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an balima minnu bɛ degun kɔnɔ bi ni u bolila kɛlɛ ɲɛ ka siran ka n'u sigi an kɛrɛfɛ an bɛɛ lajɛlen ka hakili t'o la nka wele fanba an b'o bila jamana marabaaw ma hali n'olu tora ka appel fɛnɛ lancer jamanadenw ye n dalen don a la maliyɛn ka adamadenya ko bɛ cogo min ni maa ninnu tɛ to kɛrɛfɛ dɛn kɔnɔ o ye ne ka welekan ye
bamananw ko ten o kuma kɛrɛfɛjɔ i da tɛ kuma la i b'a sɔrɔ i ni kɔnɔna bɛ taa gansan alasan tarawele ninnu maa tɛ sɔrɔ maa bolo kuma bɛɛ i yɛrɛ jɔlen don ɲɛ b'i kala kala yalima ɲininkali dɔ b'i bolo ka tɛ ko alasan na kɔni ɲininkali dɔ bɛ n bolo d'accord ne bɛ segin dɔɔnin covid ko yɔrɔ kan yalima covid an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔw tɛ k'a ko bato tugun bana min dun don a bɛ yen nɔ e yɛrɛ ka ladilikan ye mun ye k'a lase jamanadenw ma covid ko la d'accord donc o diyara n ye eh, i ye min fɔ eh, covid 19 ye réalité de ye bana min don a bɛ yen eh, bana in b'anw fɛ yan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna mali kɔnɔ donc maliyɛnw kɛn bɛ k'u bolo jigin dɔɔni ka da waati n'a taabolo kan a kuma fɔlen a kun nana ni jatigɛ ni siran min ye mɔgɔw y'a ye eh, siran de bonyana n'a tiɲɛni ye nka an bɛ ala de fo k'a barika da o la mais o bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔw ye halisa an ka an janto an yɛrɛ la jamana marabaaw ye mesure minnu fɔ n'an b'a olu wele mesure barrière an ka olu bato an k'an tɛgɛw ko safinɛ la an ka kasinew don wa an ka kunko kɛyɔrɔ la tagaba nɛmɛ nɛmɛ nafa tɛ kunko minnu na halisa an k'an hakili to parce que bana in bɛ yan a bana in tiɲɛni a kɔlɔlɔ de ka bon ni bana in yɛrɛ tiɲɛni ye hali bi mɔgɔw b'a la dugu ka gɛlɛn dugu ka gɛlɛn fo ka taa se tulu gɛlɛyali kow ma mais tulu gɛlɛyali tɛ dɔwɛrɛ ye o fɔlɔ par exemple an ka jamana in na an tun b'a ye k'a fɔ tulu Dinor de tun utiliselen don kosɛbɛ ka tɛmɛ tulu tɔw kan Dinor bɛ produit Côte d'Ivoire de covid sababuya la usine tun bɛ ka production min kɛ u ye dɔ b'o la u nana t'o la fo ka usine jɔ wa production min tun kɛra halisa o de tun bɛ ka mɔgɔ dɔ de tun bɛ ka di mɔgɔw ma mais an nana ye fo bi Côte d'Ivoire yɛrɛ tɛ o tulu in di anw ma bilen donc halisa c'est pour vous dire que bana in kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye ne kɔni bɛ welewelekan min da maliyɛn bɛɛ ye an ka an janto an yɛrɛ la jamana marabagaw ye mesure barrière min fɔ an k'u matarafa ko jamana marabagaw ye mesure de barrière min fɔ ko aw ni anw halisa k'an k'u matarafa ala k'an kisi covid-19 ale tɔɔrɔ ma nka Alassane covid-19 ko in kan halisa dɛ ale fana farafarali sababuba don parce que n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ ko sisan k'an ka kunko yɔrɔ la tagaw k'an k'olu jateminɛ Ɛɛ n'i y'a jate minɛ jamana in kɔnɔ jamana in ye jamana dɔ ye mɔgɔya sira an k'o bon bi maa caman fana dayirimɛ sirilen bɛ kunko yɔrɔ taga ani don jamana la bi n'i ko maaninfin ma ko min b'i bolo k'o ye tasuma ye k'an ka se ka ji k'a tɛgɛ ɔ lala jiginna ba tɛ sɔrɔ ya proposition na proposition na oui. parce que an b'a mɛn de koyi okay. maliyɛn caman ka plaigneli kun don u b'a fɔ k'an ka to so o tuma an bɛ to so an bɛ balo cogo di gɛlɛya dun bɛ maaw la
gɛlɛya bɛ maaw la o bɛ ka eh, mesure ninnu appliqueli bonya kosɛbɛ o bɔnna kun kelen kan an y'a mɛn wagati dɔ la k'a fɔ ko gouvernement tun ye mesure dɔw ta jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka kan ni fɛnnin dɔ ye a dɔw ko k'olu m'a y'u ɲɛ yɛrɛ la Kalo olu ma kuma ne yɛrɛ dɔnbaga caman bɛ minnu ka dusu la don a kama mɛ su ka perez u ma yeli kɛ u ma kuma mɛn fɔlɔ ala ka la bato bɛ la bato ka gɛlɛya to mɔgɔw la cogo di
halisa o dangan kan an bɛ wele bila jamana marabaaw ma u k'u hakili to jamana kɔnɔdenw na olu de ko an ka mesure barrière ninnu respecter a dun respecteli bɛ na ni degun ye dɔw ma mais bɛɛ tɛ a bɛ se ka kɛ degun ye minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka mɔgɔw choisi min bɛ se ka olu détecter wa ni jamana kan ka dɛmɛ min kɛ ka suivi k'a kan un suivi rigoureux walasa dɛmɛ bɔ k'a daminɛ dɛmɛ bɔyɔrɔ fo ka taa se a seyɔrɔ la yala n'a y'a sɔrɔ minnu ni dɛmɛ ka kan n'u y'a sɔrɔ ne bolo n'o kɛra o fana bɛ na ni nɔgɔya caman ye oui dalateliya ma Alasani e ye sariya i bɛ dɔ dɔn sariya ko bon kan bi bɛ bi la ka maliyɛnw bɛn sabula ko caman kɛra dɛ ko caman kɛra dimi caman donna maa caman na maa caman yɛrɛ ye dimi caman don maa caman ye dimi caman ta nka bamananw ka kuma don ko tɛ kɛ maa la gansan ko fana tɛ kɛ maa la k'i yɛrɛ ma ko dɔ kɛ o sariya bolo kan joli tɛ suma nɛn kan k'an ka taa n'a ye sariya bolo sariya ka jateminɛ kan ka kɛ mun de ye bi

causes minnu kɛra kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ bi donc an tɛ se ka kuma fiyewu n'an ma se eh, sujet yɛrɛ y'a fɔ cogo min les impacts a nafa les conséquences importantes de la réconciliation nationale maintenant

kɔnɔna la min bɛ ɲɛ fɛnɛ donc o nafabaw la ne ka miirina la fɔlɔ ni maliyɛnw sera ka réconciliation in kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ na ni fɛn fɔlɔ min ye n'an b'o wele nafa la o ye stabilité ye a bɛna jamana ka basigi ye jamanadenw jamana bɛ basigi donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ se ka nafa wɛrɛ min sɔrɔ a la o ye sécurité ye lakanda bi ma sa jamana in ka gɛlɛn dɛ a ka kalan kojugu n'i ko ko maaw ka bɔ bamako ka se mɔpti a dɔ la a caman kɔnɔ gannen bɛ se yen dɛ dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka taa parce que lakanda tɛ yen donc réconciliation réussie a bɛ na ni lakanda ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ na ni fɛnɛ paix la paix jamanadenw jamana bɛ basigi eh, jamanadenw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ n'an bɛ fɛn min wele le progrès c'est à dire que la croissance économique ɲɛtaga ɲɛtaga ni jamana basigilen don lakana bɛ jamanadenw b'u ka jago k'a ɲɛma u b'u ka sɛnɛ k'a ɲɛma u b'u ka mɔni k'a ɲɛma u bɛ se ka sɛnɛfɛnw feere u ni danw na a bɛ se ka na ni jamana ka taa ɲɛ ɲɛtaga bɛ sabati ɲɛtaga bɛ sabati donc nafa wɛrɛba wɛrɛ bɛ yen n'an b'o wele ɛɛ la cohésion sociale a bɛ se ka na ni bɛn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc ne bolo réconciliation ka impact positif dɔ filɛ nka a b'a la dɛ ni réconciliation ma ɲɛ dun

wajibi ni réconciliation ma ɲɛ a bɛ se ka na ni fɛn fɔlɔ min ye kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye o ye fantanya bilen yɛrɛ yɛrɛ ye la pauvreté eh, ala ka ala kana e ni ne k'o la ala k'an bɛɛ kisi o ma ala k'an bɛɛ kisi o ma o tɛmɛnen kɔ ni réconciliation ma ɲɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ belebele wɛrɛ ye n'an b'o wele la destruction du tissu social jamanaden bɛɛ cɛ bɛ fara maa si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bilen bɛɛ de bɛ to yɛrɛ ɲini na ten ɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc o tɛmɛnen kɔ ne bolo a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ belebeleba wɛrɛ min ye an b'o wele tubabukan na l'implosion de l'État l'implosion de l'État jamana yɛrɛ bɛ ci bɔgɔbɔgɔ bɔgɔbɔgɔ eh. bɛɛ de b'i yɛrɛ ɲini o la sa dɛ o tuma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma mhm. donc euh, ne bolo mhm. eh, sa ninnu de y'a kɔlɔlɔ jugumanw ye n'a ma ɲɛ mhm. mais an bɛ jigin ka dugawu kɛ ala k'an kisi olu ma farima halisa an bɛ taa bamananw ko ten ko kɔnɔ cimuru o ye da de ye wagati sera maliyɛnw ka bɔ mangun kɔnɔ sa an ka kuma jamana in gɛlɛya anw de ye kelen ye an ka sɔn an ka kɛ kelen ye sa o wagati fana sera fantanya man jugu koyi nka ni hakili fantanyana ko maaninfin tɛ bɔ fantanya kɔnɔ tuguni pewu pewu ɔ alasani ye nin minnu fɔ ko ala k'an kisi a ma nka bamananw tilala k'a fɔ ko ala tɛ maa kisi foyi ma n'i yɛrɛ m'a ɲɛ boli alasan anw bɛ nin ɲɛ boli cogo jumɛn ka nin ɲɛ boli walasa i ye minnu fɔ fantanya jugu ani ka se jamana yɛrɛ cili ma nin bɛɛ lajɛlen ma e yɛrɛ fɛ nin bɛ se ka ɲɛ boli cogo jumɛn ne yɛrɛ bolo euh, conclusion na ninnu bɛ se ka ɲɛ sigi cogo min o ti dɔwɛrɛ ye ne b'o n ka conclusion kɛ recommandation ye par exemple réconciliation tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ka ɲɔgɔn layɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye alasan o dɔn ko ko foyi tɛ ka fɔ faso mali kɔnɔ bi ni tiɲɛ tɛ nka tiɲɛ bolofara cayalen bɛ ni alasani ko sisan ko tiɲɛ ka fɔ an ka to tiɲɛ ko in kan ne ko ko tiɲɛ ka fɔ e yɛrɛ alasani fɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔli ye jumɛn tiɲɛ jumɛn de kan ka fɔ sabula tiɲɛ caman fɔra sa

donc fo an ka sigikafɔ dɔ boloda ka bɛɛ wele maliyɛn bɛɛ ka daminɛ kɔrɔn fɛ fo ka se tilebin ma tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye karisa e ye nin kɛ e jo tɛ nin na karisa e ye nin kɛ ou bien nin kɛra e de la hali ni jo b'i bolo nka e ka sabali e k'i muɲu jamana kama donc o de ye ne hakilina ye sigikafɔ dɔ ka organiser maliyɛn ka sigi n'an b'a wele ɛɛ pacte social kura kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan an ka bɛnkan kura de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa justice ka kɛ parce que ko in tɛ taa sariya tigilamɔgɔw kɔ ko ka di sariya tigilamɔgɔw ma kiriw ka tigɛ jo ka di jotigi ma jalaki ka di jalakitigi ma mais e yɛrɛ fɛ o i b'a fɔ a waleyaw bɛ sen na a bɛ wagati bɔ ko jo ka di jotigi ma jo bɛ di jotigi ma cogo di yalima jotigi bɛ wele de k'a fɔ a i jo b'a la a jalakitigi e jo tɛ nin na a banna wa walima mun de kan ka kɛ walasa jalakitigi dusu ka da min yɛrɛ jo t'a la o k'a dɔn ko ne kɔni jo t'a la bon o la ko tɛ se ka kɛ fo kiri de ka tigɛ ka ko di kiritigɛlaw ma kiri ka tigɛ jo ka di jotigi ma jalaki ka di jalakitigi ma par exemple jotigi ye jumɛn ye min bɛ se ka kɛ min banana min ka mɔgɔ fatura mais n'i y'a ka tiɲɛ fɔ a ye hali n'a ka mɔgɔ fatura o tɛ se ka na n'a tigi ka mɔgɔ ye balo la bilen mais tiɲɛ min fɔlen a ye o b'a dusu faga jalakitigi o fana ka jalaki karisa e ye nin kɛ i jalaki don n'i ni ɲangini min ka kan i ka ɲangi donc o tɛmɛnen kɔfɛ ɛɛ sisan de n'an y'o sera k'o bɛɛ kɛ ne bolo an bɛ sɔrɔ ka se réconciliation ma donc n ka conclu n ka recommandation na tugun c'est à ce que je propose le sursaut national n'an sera ka nin bɛɛ de réussir an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali lataa ɲɛ donc n ka toujours n ka conclusion na n bɛ na ni inclusivité ye i n'a fɔ gouvernement kura min bɛ yen olu ka dalakan ye min ye inclusivité wa halisa an ka gouvernement ye soutenir o la bari sabula min y'an se nin bɛɛ ma n'an y'o bɛɛ bɔ yen k'a kɛ dɛnkɛrɛfɛ ka dabila bɛɛ ka wele bɛɛ da ka don a la ni bɛɛ y'i da don a la bɛɛ bɛna ni hakilina dɔ ye donc ni bɛɛ nana ni hakilina dɔ ye hakilina minnu ka ɲi an b'olu ta an bɛ baara kɛ n'o ye
an balima minnu ɲɛ b'an na Lac Débo TV sanfɛ an ka maa welelen bi Alassane Traoré kun an yɛrɛ dɛsɛra ka kuma in jɔ kuma in lala segin bɛ k'a kan sabula wagati n'a cogoya fɛ an ma se ka taa laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ foli belebeleba di Alassane yɛrɛ ma Farima Samake an b'an ka Lac Débo administration an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli di maa dɔw ma minnu y'an dɛmɛbagaw ye su ni tile minnu b'u sigi k'an filɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko maliko ye anw bɛɛ lajɛlen kungo de ye ni Alassane Traoré an b'a fɔ ko ala ka segin n'a ɲuman ye ka se kulukoro Alassane n'i sera i b'an yɛrɛ ka foli fɔ kulukorokaw ye an b'a fɔ maliyɛnw ye ko wa salam an tun bɛ Lac Débo TV de sanfɛ wulada in na an bɛɛ kungo don